Dia dhaoibh a chairde, agus fáilte isteach ag na físeáin ceardaíochta de Ghlór na nGael inniu. Tá súil agam go bhfuil sibh uilig ag coinneáil go maith sa mbaile. Is é an tionscadal a bhfuil agam dhaoibh inniu ná an muileann gaoithe seo. Má fheiceann sibh, tá sé déanta as píosa go chárta agus tá píosa go sop thíos in íochtar air. Agus seo an-éasca le déanamh. Má tá sibh ag iarraidh ceann a dhéanamh, fan liom agus déanfaimid ceann. Teastóidh sop, píosa go chárta cearnógach. pionna ordóige, gliú agus rialóir, siosúr. Tá muid ag goil an cárta a lúb ar a chéile le lár an chearnóg a fháil. Ag goil an coirnéal seo a lúb anonn ar an gceann seo, mar seo.

Anois, má fheiceann sibh, tá cineál triantán déanta. Anois, oscail amach an cearnóg is feicfidh sibh go bhfuil líne ag dul ó choirnéal amháin go dtí an coirnéal eile agus an ceann seo go dtí an ceann seo. Anois, tá orainn an rialóir a fháil agus tomhais amach 1 cm amach ó lár an chiorcail, amach ar chuile líne. Agus ansin cuir marc beag ar chuile líne. Ar nós seo, ar an gcaoi sin leis an cheithre spota atá marcáilte amach againn. Tá orainn anois na línte a ghearradh suas go dtí an pointe sin. Tosaigh ag an gcoirnéal agus gearr chomh díreach is atá sibh in ann ar an líne suas chomh fada leis an spota. As dingeadh seo ar a cheithre charnadh. Tá muid ag gliú a chur i lár. an chearnóg agus tosóidh muid ag filleadh isteach na coirnéalacha. Tosóidh muid ar an gceann seo thíos is tabhair isteach díreach go dtí lár an chearnóg mar sin a. Fág an coirnéal seo an áit atá sé agus tóg suas an coirnéal seo thuas agus lúb isteach ar an gcaoi sin anuas ar an gliú. Is bí cinnte go bhfuil an gliú a úsáid againn i lár is brú síos go maith anois iompaigh timpeall a má bhíonn sibh ag iarraidh fág an píosa seo agus úsáid an píosa seo thíos an coirnéal seo agus ú má tá an rud má tá tarlóir go sné úsáid níos mó gliú a choinneáil le chéile níos fearr. Agus sin, fágfaidh muid an coirnéal seo agus tá muid ag goil an coirnéal deireanach a úsáid anseo. Anois, má fheiceann sibh, tá an cineál an cruth ag tíocht le chéile den mhuileann gaoithe. Má tá sibh in ann, coinnigh do mhéar ansin le cúpla nóiméad ionas go ngreamóidh sé, nó faigh an gliú agus cuir anuas ar an gcaoi seo. Coinneoidh sé seo an cheithre choirnéal le chéile. Anois tá an gliú tirim, má fheiceann sibh, tá sé ag fanacht le chéile fiú má chraitheann tú é. Anois an chéad rud eile atá le déanamh ná an pionna ordóige a chur isteach ina lár. Má fheiceann sibh tá sé sin cineál deacair go maith le fháil amach cáil an lár anois mar tá na coirnéalacha uilig tarraingthe le chéile ach má bhreathnaíonn sibh ar a chúl is cuma gás isteach anseo má cheapadh gar go maith gon lár brú isteach an pionna ordóige mar sin ach má tá duine fásta in éineacht libh déanadh an duine fásta é seo mar tá tú in ann tú féin a ghortú an-éasca agus sin é an lár má fheiceann sibh feic sibh ná tá an pionna ag tíocht aníos ansin anois tá poll déanta againn má fheiceann sibh brú isteach an pionna ansin má fheiceann sibh mar seo go mbeidh sé ag tíocht aníos ar a chúl mar seo. Croch leat an sop agus brú an sop anuas ar bharr an phionna ordóige. Mar sin, ní gá goil tríd uilig. Anois, bí cinnte go bhfuil sé seo in ann gluaiseacht agus ná brú isteach ró-ghar gon sop é. Anois, an chéad rud eile atá le déanamh againn ná é a shéideadh, go bhfeicfidh muid an oibreoidh sé. Ó, tá ag oibriú. Anois, cá gcuirfidh muid é seo? Meas tú an gcuirfidh muid amach sa ngairdín é, meas tú? Triailfidh muid ar fhéachaigh é. Anois, tá an tionscadal seo críochnaithe againn, rinne sibh sárobair inniu. Nuair a sibh amach sa ngairdín é, bí cinnte cúpla áit a thriail amach. agus beidh gaoth áit aici. Presume go haingidh sé siollaí agus bolgaidh isteach amáireach agus beidh tionscadal dubh eile.